Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Dia daoibh a chairde, cén chaoi a bhfuil sibh? Seo an séú eagrán den phodchraoladh Na GaelGals. Sé craiceáilte go bhfuil sé an séú eagrán cheana fhéin, ní chreidim é. Is mise Lucy agus liom fhéin tá. Alswyn. Agus Aoife. Agus inniu beimid ag labhairt faoi cúpla nodanna atá againne chun cabhrú lena chéile maireachtáil le linn na dianghlasála nua seo atá ar siúl in Éirinn faoi láthair. Tá sé deacair go leor dúinn ar fad leis an aimsir, an drochaimsir atá taobh amuigh agus gach rud mar sin. Bhí sé sneachta an tseachtain seo, nach bhfuil sin craiceáilte? ach tá neart nodanna againne chun cabhair a thabhairt dá chéile, beagáinín cúnamh agus beagáinín craic agus spraoi a bheith againn chomh maith ar nós cláir teilifíse gur thaitníonn linn agus leabhair agus rudaí a dhéanann muid chuile lá agus tá súil agam go dtaitneoidh sé libh agus bí cinnte bhur gcinn féin a roinnt linne ar Instagram, Twitter agus Facebook. Ceart go leor gals, cén chaoi a bhfuil sibh? Airím uaim sibh go mór agus tá súil agam go bhfuil sibh go maith so céard atá ar siúl agaibh? An bhfuil sibh ceart go leor faoi láthair?

Ó, tá mé go breá ach tá an dianghlasáil seo i bhfad níos deacra i gcomparáid leis an cinn eile agus dúirt siad Táim an-sásta go dúirt tú é sin mar tá mé ag mothú mar an gcéanna ach tá like, faitíos orm sin a rá le daoine. You know, tá faitíos orm go bhfuil daoine amuigh ansin thriving i rith an dianghlasáil seo and I'm like absolutely not like Tá gach duine éagsúil ar ndóigh ach just braithim mé féin go pearsanta nach bhfuil mé chomh sóisialta céanna níos mó. Like, chonaic mé tweet le déanaí agus bhí duine ag um rá níl mé ag iarraidh labhairt le daoine, níl mé ag iarraidh like dul ar zooms, tá mé ag iarraidh breathnú ar Netflix agus sin é.

na Nollag agus b'fhearr liom a bheith ar ais ar scoil ach tá fhios agam like níl sé sábháilte chun é sin a dhéanamh not gonna unpack an méid sin anocht ach ag obair ón bhaile an t-am seo tá sé sórt i bhfad níos deacra i mo thuairimse mar like an t-am seo caite bhí gach rud nua agus like ní raibh an brú céanna ar múinteoirí like ó na meáin agus ó na tuistí kind of I don't know just mothaím an t-am seo caite bhí gach duine kind of just ag iarraidh go raibh na múinteoirí

agus léirítear go raibh na scoileanna ag dúnadh ar feadh coicíse agus bhí mise ag fágáil na scoile an lá sin ag rá like slán cailíní like feicfidh mé sibh tar éis na Cásca bíodh briseadh deas againn like like beagnach bliain atá ann anois. Tá sé deacair le creidiúint nach bhfuil like ag ag breathnú siar beagnach bliain ó shin anois agus níl aon rud athraithe, beagnach, chomh ait um, ach le cúnamh Dé, like, go luath, beidh na vaccines againn, b'fhéidir ag am an tsamhraidh nó rud éigin mar sin, bheadh sin an-deas. B'fhéidir tarlóidh an Gréig fós, níl fhios againn. Beidh sé ag tarlú, ok? Caithfidh sé tarlú. B'fhearr dúinn é sin a mhíniú so do dhaoine atá ag éisteacht linn, tá plean ag na Gals le dul chuig an Ghréig mar tá muid ar fad gafa le Mamma Mia. So chuireamar plean ceart le chéile tá ról ag gach duine, like, tá daoine i gceannas ar na logistics agus like, eitiltí a fháil agus lóistín agus tá daoine eile i gceannas ar like, na hoícheanta amach agus

Tá daoine eile ag teastáil don bád, like, you know, i Mamma Mia 2 agus tagann gach duine ar an mbád. Beidh beidh daoine ag Yes. teastáil i gcomhair like, suíomh cosúil le sin, so tá fáilte roimh gach Oh duine. yeah. Éisfingéid. Má tá an Eoghan Dún ann, beidh muid in ann like mansion mór a fháil. Yes. So Airbnb, lads. bheadh sé foirfe. Airbnb, villa, oh, beidh sé cleas. Buzz all do seo. Yeah. Buzz all. Ach go dtí sin, tá cúpla nodanna againn chun dul tríd an dianghlasáil seo. So, ar dtús, táimid ag iarraidh cúpla leabhar a phlé. Léigh mé an méid sin leabhar le linn an bhliain seo ach ag féachaint siar, cheap mé go léigh mé níos mó leabhar ná atá léite agam ach ar aon nós. So thosaigh mé amach agus léigh mé an sraith. na Aislings. Sraith na Aislings is breá liom é. Iontach. Ach bhí sé thar a bheith taitneamhach, tá siad chomh éasca le léamh ach mothaím like uaireanta go raibh an leabhar sin léite fúm agus bhí orm like stad agus a rá liom féin like caithfidh mé é sin a stopadh sa domhan fíorú like níl sé sin ceart go leor.

atá as Chontae Ros Comáin nó cén duine nó níl sé as Ros Comáin. Cén contae a bhfuil sí as? Ní as Baile Átha Cliath di, that's all you need to know. Yeah. As an tsaol ar aon nós agus tá sí ag obair agus ina chónaí i Baile Átha Cliath ach tá uirthi like cosúil le gach duine as an tuath téann sí abhaile gach deireadh seachtaine agus sin mo shaol faoi láthair nó nach faoi láthair ach like bhí sé sin mo shaol

Where the Crawdads Sing, bhí an leabhar sin go hiontach. An bhfuil sé léite ag éinne? Léigh mise é. Níl. Tá sé agam agus tá sé ar mo TBR like le fada so táim chun é a thosnú go luath. Tá sé deas go. Agus ceapaim go bhfuil siad chun é a dhéanamh mar like clár teilifíse nó scannán anois. Sin class. Yeah, chuala mé sin. Yeah, um, agus ansin like go nádúrtha léigh mé Normal People ceapaim like go bhfuil sé léite ag chuile dhuine sa domhan anois. Lads, níl sibh chun mé a chreidiúint, níl fiú an clár feicthe agam. Lucy! Yeah, I know. I think it's because bhí sé chomh hyped sin, bhí mé actually scanraithe roimh bhreathnú air, agus freisin le linn na dianghlasála, like, bíonn mo mham agus mé féin ag breathnú ar gach rud le chéile and just nílim ag iarraidh breathnú air le mo mham. So,

just faighim chomh frustrated le like characters agus ceapaim gur fuath liom iad you know what I mean like sin cén fáth nár bhreathnaigh mé go go fóill ach breathnóidh mé yeah na I mean I mean má tá aon seans like nach dtaitní seans nach dtaitneoidh na characters leat sa leabhar ach má bhreathnaíonn tú, braithim gur eispéireas iomlán éagsúil é an clár teilifíse. Like, tá an leabhar eile a scríobh Sally Rooney léite agam freisin agus ní, ní chuireann sí aon tábhacht ar na rudaí deasa faoi na carachtair, like, tá tú actually ag léamh le oibriú amach na rudaí nach bhfuil go maith faoi pearsantacht na carachtar seo ach sin an fáth go bhfuil sé chomh maith sin 'cause tá sí á scríobh i mbealach cineál ag breathnú ar scéal tríd súile duine amháin, like, mothaíonn tú go bhfuil tú i lár an scéil ach leis an oh my God an chlár teilifíse don chéad uair riamh cheap mé gur bhain mé níos mó sult as an chlár teilifíse ná an leabhar agus ní tarlaíonn sé sin domsa. Ar bhreathnaigh sibh ar aon chlár iontach? Táim ag breathnú ar WandaVision faoi láthair lads agus tá s'agam níl sé feicthe agaibh an bhfuil? No níl. Tá spreagtha ag mo dheartháireacha ach ní raibh mé, ní fuair mé an coda so. Níl sé cosúil le like na Avengers nó aon rud mar sin go fóill, tá sé iontach difriúil agus so tá trí like eagrán de amach faoi láthair ar Disney Plus agus tá sé chomh suimiúil mar tá si- like thaifead siad i trí a ceathair é so is aoibhinn liom é sin ar aon nós ceapaim just tá s- go bhfuil sé like iontach suimiúil breathnú air agus tá sé ar fad dubh agus bán don chéad dhá eipeasóid so tá sé ar nós like sitcom sna naoi déag caogaidí

Bhí mé just really ag gáire an mé- an mhéid sin ach just cheap mé go raibh sé chomh gleoite. Ach ansin anois tá sé tar éis fáil craiceáilte agus níl fhios agam céard atá ar siúl, tá sé chomh aisteach agus tá an plota ar fud na háite. So tá- tagann sé amach chuile Aoine agus táim ag tnúth go mór leis an Good. gcéad eagrán Bhí mé ag eile de. iarraidh chun é sin a rá, like tá sé sách deas go bhfuil sé ag teacht amach like gach seachtain seachas an sraith go hiomlán a chur ar fáil ag an am céanna mar like caithfidh tú fanacht agus tá seans agat bheith tnúth le rud éigin na laethanta seo, tá sé go deas. Tá sé an-deas agus an rud ná like nuair a smaoiníonn tú air, an oiread sin cláir a bhreathnaíonn muid air like anois ar Netflix agus gach rud, tagann chuile chlár amach ag an am céanna agus bíonn orainn saghas binge a dhéanamh orthu agus now is aoibhinn liom, is aoibhinn liom ag breathnú ar chlár amháin like don lá ar fad you know ach

go hiomlán laistigh de like trí lá nó rud éigin ach sin rud cinnte eile Lucy like ná féach air le do thuismitheoirí like ná déan é sin. Oh gals tá fadhb agam ok so chonaiceamar é ar Netflix dúirt mé like oh níl mé ag iarraidh breathnú air sin and my mom was like oh ok sin grand breathnóidh mé air liom féin and I was like ok grand and

Táim just ag féachaint ar sraitheanna atá feicthe agam cheana féin arís is arís, so like Friends, New Girl, Brooklyn Nine Nine, like na rudaí sin just Gossip Girl. Má tá táim go thaitneoidh sin liom. Geall Aontaím. Sin nod atá agam. Bígí ag breathnú ar an stuff atá feicthe agat cheana féin. You know, más scannán Disney atá ann nó sraith a thaitin leat nuair a bhí tú níos óga nó mar déagóir, bhreathnaigh mé ar Gossip Girl ina iomláine ó thús go deireadh. Bím! Ach an rud ná, níl aon rud chun tarlú nach bhfuil tú ag tnúth le. Sin an rud, agus ceapaim go bhfuil sin like iontach tábhachtach faoi láthair. Yes. Like tá 's agat céard a- céard a tarlóidh ach like tá sé fós taitneamhach agus tá 'fhios agat go dtaitneoidh sé leat. Sure. Táim gafa le um, Jane the Virgin, Táim tar éis breathnú air faoi Á bhí an clár sin go hálainn. iontach nach bhfuil. Táim tar éis breathnú air faoi thrí anois, ceapaim, agus tá sé just chomh, chomh greannmhar chomh maith. Is aoibhinn liom é. Tá sé ar nós telenovela. Fós níl mé ceart go leor. Tá sé iontach drámatúil. faoin an, an drámaíocht mhór Oh, i ná lár an labhair dráma liom. sin, like. Anois ach an oiread, just. Réimse shame, ó chroí. Ní féidir liom fiú labhairt faoi sin, ach gach duine, Lev Rudel, breathnú ar Jane the Virgin. An bhfuil sé feice agat, Alison? Ceapaim gur thosaigh mé ach níor chríochnaigh mé é. Níl mé ag ceapadh cé hí sé. I- Is cuimhin liom ag breathnú ar an chéad cúpla eipeasóid, so b'fhéidir dul ar ais Dé- chuige. Déan é. Tá na carachtair Ó thosaigh sé iontach. amach go maith ach nó tá sé ag dul ar aghaidh, tá sé ag éirí like, Craiceáilte. yeah, like níl sé, like níl sé fíorúil in aon chor. No. Ach sin, sin ar nós telenovela. Yeah, yeah, thaitin sé, thaitin sé sin go mór liom. Bhí mé ag féachaint ar cúpla stand-ups ar Netflix. ar Netflix. Netflix? Netflix even faoi láthair freisin. Kevin McNichol there. John Mulaney. Tá sé iontach iontach greannmhar agus Daniel Sloss chonaic mé an an tsraith fhéin, níl sraith dó feicthe agam go fóill ach tá bhí an bheirt leaids sin iontach greannmhar agus yeah Katherine Ryan Glitter Room tá sé sin chomh greannmhar, chomh spéisiúil. Yeah déarfainn go mbeadh sé chomh deacair a bheith ag stand up like ní ní fhéadfainn sin a shamhlú. Like, ní féidir liom fiú like, teacht suas le rudaí greannmhara a rá like, le mo chairde. Like, samhlaigh a bheith os comhair na céadta daoine. Just níl a fhios agam conas a bhfuil like, an brú, but like, conas a bhfuil an scéal like, go hiomlán de ghlanmheabhair acu, ach níl siad ag gáire faoin a cuid jokes féin like you know what I mean first of all gomsa like ach tá siad in ann like na punchlines a dhéanamh i gceart an t-am ar fad like tá ag mór mílte agamsa freisin like just tá sé dochreidte go bhfuil siad in ann é a dhéanamh ach fair play dóibh Thosnóinn stumbling ar mo chuid focail céad faoin gcéad like ní bheadh mé in ann aon rud a rá yeah ar fad. Alison ar bhreathnaigh tú ar aon rud?

Tá an sraith iomlán agat agus is féidir leat breathnú ar an rud ina iomláine agus tá mé críochnaithe leis agus tá sé thart. Ceapaim go bhfuil sé deas dul ar ais chuig an gnáth cineál cruth teilifíse nuair atá rud ag teacht amach go seachtainiúil agus I mean bhí cúpla clár bhí mé breathnú ar le déanaí ar TG4 a bhí iontach tá clár acu ar tá dhá chlár acu ar an gCéadaoin scéalta grá na hÉireann Níl sin feicthe agam. Get on that player, gal! An-deas mar chlár agus roghnaíonn siad lánúin éagsúil gach seachtain. Uaireanta bíonn siad tragóideach ach tá siad go deas. So is clár an-deas é sin agus clár eile ná Finné agus bíonn ábhar éagsúil á plé acu gach eagrán so gach Céadaoin. Cé gur sraith é bíonn ábhar éagsúil acu gach seachtain. agus bhí ceann trom go leor acu an tseachtain seo caite ach is féidir leat breathnú ar an player agus fiú an tsraith like ón bhliain seo caite tá cinn acu ann freisin agus tá siad an-spéisiúil so is clár faisnéis atá ann. So b'in cineál an moladh bhí agam ó thaobh stuif teile mar tá Bridgerton feicthe agam tá an

Beag, beagnach gach páiste seacht mbliana d'aois, bhíodar ag tarraingt gúnaí like ó yeah is mise Pnina Tornai nó nó Lucy is Lucy na gcanndrae siúd. Faoi láthair freisin táim gafa le Duolingo arís, nach bhfuil sin craiceáilte? Sa dara bhliain san ollscoil rinne mé modúl roghnach sa Spáinnis agus thaitin sé go mór liom ach mhothaigh mé gur chaill mé like formhór de ach go háirithe le linn bhliain na céime. Agus yeah, bheartaigh mé í a fhoghlaim arís agus tá sé chomh spraíúil ach freisin tá an ulchabhán fós chomh scanrúil. Bím chomh Bím chomh intimidated by like céard atá ar siúl aige? Tuigim, ok, nílim ar streak níos mó, just lig dom mo scíth a ligean i gcomhair nóiméid amháin. Ó aggressive agus needy freisin like. Ó, craiceáilte. Tá mé ag déanamh mo dhícheall. Ach, yeah, fuair mé fuair mé cuntas íoctha ar feadh like coicíse saor in aisce so sin deas chomh maith. Is féidir liom rudaí éagsúla a dhéanamh nár féidir leat ar ghnátchuntas. na seachtar faic acu sin níl mé ag íoc as Duolingo. Draw the line. Tá nócha naoi míle acu ar leith céad fan gcéad. Sin rud iontach gur féidir le daoine a dhéanamh ná teanga a fhoghlaim nó fiú tá Duolingo cosúil le cluiche. So má roghnaíonn tú ceann amháin agus má dhéanann tú ar bhonn seachtaine, beidh cúpla focail nua agat ag an deireadh. agus tá sé spraíúil agus Mothaím mé féin ar aon nós, like, ceapaim go bhfuil sé deacair nuair nach bhfuil rud ar leith le déanamh agat chuile lá. Like, is maith liom sceideal beag a bheith agam ar aon nós, umm, so is maith liom a bheith in ann dul ar mo shiúlóid chuile lá, fiú má tá sé ag cur báistí hata orm, you know, Maith, yeah. agus é sin a dhéanamh agus é sin beagáinín Duolingo. And then don lá ar fad is féidir liom just scíth a ligean agus aon rud gur gur thaitin liom a dhéanamh ach bíonn sé deas plean éigin a bheith agat. Ceapaim go dom féin ar aon nós, do m'intinn féin, cabhraíonn sé go mór liom rud éigin ar leith a bheith á dhéanamh agam chuile lá. B'fhearr liomsa freisin an plean a bheith agat mar ar a laghad mothaíonn tú ag deireadh an lae go dhearna tú rud éigin, fiú, like, b'fhéidir just go nglanann tú do sheomra nó go chuaigh tú amach ar siúlóid ach chun, like, an bosca a ticeáil ansin like tá sé déanta agat. Sin é agus yeah sin an rud like d'fhéadfadh aidhm an lae a bheith rud éigin chomh chomh like beag le do sheomra a ghlanadh nó do leaba a dhéanamh like ní chaithfidh sé bheith aon rud like mór. Tá muid ag maireachtáil le linn paindéime faoi láthair you know ní chaithfidh muid a bheith ag déanamh an 5K rith agus sin ar fad oh chonaic mé sin ag tosnú arís le déanaí an No. no níl sé ag tarlú No. absolutely not no

like tá 's agam go bhfuil mé róshean chun a bheith invested leis an chraic seo. So tháinig Amhrán Olivia amach faoi an Cheadúnas Tiomána agus deirtear go raibh sé scríobhta faoi Joshua Bennett ach ansin tháinig Joshua amach le amhrán darb ainm Lies Lies Lies agus bhí an t-amhrán sin go maith like níl sé ar leibhéal Olivia ach like bhí Amhrán Olivia like go hiontach maith agus ansin tháinig Sabrina amach le hamhrán Skin. An bhfuil sé sin cloiste agat go fóill? Níl. Níl sé, níl sé cloiste agam ach táim tar éis cúpla dos na liricí a fheiceáil ar líne. Yeah, tá sé lofa. Like, Oh no! Agus is maith liom cúpla dá hamhráin, so sin chomh brónach. yeah, tá, tá cúpla amhrán iontach maith aici ach like, níl 's agam ar scríobh sí an ceann seo go thapa mar bhí an like, Mm. I don't know, bhí sí faoi brú chun freagar a thabhairt don beirt Like, Eleanor girl, Lane. Ach níl freagra ag teastáil. Is is aoibhinn liom just an gossip faoin gach rud, like, ach yeah, níor thaitin an t-amhrán sin, bhí sí like, oh, níl tú ag dul faoin mo chraiceann agus tá eisean ar mo chraiceann, I'm like, Sin really love that. ceapaim go sí an t-amhrán féin. An féidir liom ceist a chur? Yeah. Cé hiad na daoine seo? Ok, Okay, so bhí sí, Break it down, Aoife. Bhí Olivia agus Joshua i High School Musical, the musical, the series agus yeah, sin ar Disney Plus. Ok. Tá sé go maith ach just tá Ok. poll ollmhór sa plot don chlár sin. Like, níl mé chun dul isteach ann anois mar níl an t-am sin againn. An t-aon rud ná tá an clár taifeadta mar an Office Oh! and it's chomh greannmhar. Ok, sin ag stop. Like, chomh greannmhar. Yeah, tá sé an-ghreannmhar, an-áthasach agus tá sé lán le ceol ón High School Musical agus like ceol nua. So tá sé go maith ón taobh sin. So bhí an beirt sin, bhí na páirteanna ag Gabriella agus Troy acu sa chlár agus deirtear go raibh siad ag iarraidh dul amach nuair a bhí siad ag clárú, nó nuair a bhí siad ag taifead an chláir teilifíse sin ach bhí Olivia cúig bliain déag d'aois, sé bliain déag b'fhéidir, agus bhí Joshua ocht mbliana déag d'aois, so bhí eisean róshean chun siúl amach léi. Agus deirtear go bhfuil Joshua ag siúl amach le Sabrina anois, ach mhúin Joshua do Olivia conas an carr a thiomáint agus sin é an fáth go bhfuil an amhrán scríofa fúithi. Chuaigh mé thíos like an rabbit hole ag an deireadh seachtaine leat! So an bhfuil, tá Olivia agus Josh agus Sabrina, an bhfuil an triúr acu i High School Musical? No, níl Sabrina ar an chlár.

Oíche Shamhna agus as sin bhí gach duine like Lavagirl yeah and nó Sharkboy. As sin bhí gach duine like ó tá tá siad ag siúl amach tá siad ag siúl amach ach níl sé like scríofa in aon áit go raibh siad nó go bhfuil siad nó go mbeidh siad fiú ag dul amach like sa domhan réadúil. Now táim lán cinnte go dhearna na haisteoirí seo an scéal seo suas ionas go mbeidh an méid sin like clout agus promo acu agus yeah agus go mbeidh daoine ag féachaint arís ar High School Musical the Musical the Series agus ag éisteacht leis na hamhráin agus gach rud ach fós you know scéal. Bhí gach rud pleanáilte chomh maith acu ní fhéadfadh sé a bheith random gur just tháinig Driver's Licence amach agus ansin Lies Lies Lies you know agus ansin Skin ach ach fós mothaíonn sé chomh fíor. Sin an rud, mothaím, mothaím gur bhris mé suas. Tá mé ag iarraidh é a chreidiúint. Yeah, mothaím mar gur bhris mé suas le Joshua mé féin. Agus amhrán iontach é chun tiomáint, like, is aoibhinn liom é. Yeah, déarfainn é, déarfainn é. Agus sé actually chomh brónach ag éisteacht leis go fíorúil, nuair a éisteann tú leis na liricí, it's like, oh.

Seo an rud, tá sí seacht mbliana déag d'aois, tá Sabrina Carpenter naoi mbliana déag d'aois, like conas go bhfuil na daoine seo chomh óg? Like tá sé actually scanrúil. Céard atá ar siúl linne? Like well tá podchraoladh againn anois, sin sin maith go leor. Tá muid ag dreapadh an dréimire. Yeah. Beidh ár sraith teilifíse féin againn go luath. Gaeilge Alice, the series, the musical. Muidne sa Ghréig ar an bhád leis an dancer dude. Ag athdhéanamh Mamma Mia trí Ghaeilge. TG4, hit us up. Déan teagmháil, tá muid ag iarraidh sin a dhéanamh. An t-aon cheist atá agam faoin Olivia Josh an triantán grá sin, an bhfuil siad ar fad ar an lipéid ceoil céanna? Cos má tá,

The plot thickens. An bhfaca sibh físeán Joshua actually? Agus é like san ospidéal? Huh? No, no, an. Oh no. An físeán ceoil. Gabh mo leithscéal. An lá gur tháinig amhrán Joshua amach bhí air dul chuig an ospidéal ar feadh cúis éigin níl fhios ag éinne cén fáth ach bhí like rud éigin mícheart leis agus bhí air obráid a bheith aige like dáiríre, obráid dáiríre, yeah. Ach níl fhios againn cad a bhí cearr leis. Just like pian ait a bhí aige ar feadh tamaill then it like. Pian ina chroí b'fhéidir? Briseadh croí? Pian ina Briseadh croí lads ní féidir nílim ábalta. No bhí mé just díreach chun a rá go raibh sé an-chosúil like tá stíl Harry Styles aige sna físeáin agus Harry ag thosnú amach tar éis One Direction like tá nó an gruaig catach aige, tá like na oversized shirts aige, tá I know just cheap mé go raibh sé ag dul le haghaidh an vibe sin. No, níl ach Harry Styles amháin ann. I will die on that hill. Ach an rud deireanach a bhí mé chun plé ná go bhfuil mo saol iomlán trí TikTok anois. Like níl mé ag dhéanamh TikToks ach ceapaim go bhfuil sé like an áit ina bhfuil mé ag fáil mo nuacht ar fad, mo gossip ar fad. Táim beagáinín buartha don lá a bhfuil mé ar ais sa seomra foirne agus bíonn na múinteoirí eile ag rá like oh Aoife like cad a dhearna tú don dianghlasáil? I'm like oh well chonaic mé é seo ar TikTok agus d'fhoghlaim mé é seo faoin TikTok agus agus bhí siad like céard é TikTok. Ní raibh mé ar TikTok déarfainn le ceithre mhí anois nó rud mar sin. Wow. I know Tá faitíos orm dul ar ais air cos ní fhágfaidh mé riamh Beidh mé cosúil leatsa. Tá sé actually Sóid. uafásach like bím ar déarfainn leath de mo screen time ar mo fhón déarfainn go bhfuil sé ar TikTok like nílim fiú ag magadh like sé uafásach. Ach tá sé chomh greannmhar. Sin an rud. Like mo feed ar aon nós like just táim ag gáire fúm fhéin an t-am ar fad like. Like tá an fear FBI a mbíonn ag breathnú orm nó whatever like tá. Tá, tá a fhios aige céard a thaitníonn liom, caithfidh mé a rá, like, Tá sé ag déanamh an post mhaith. Bíonn mo FYP dochreidte, tá sé díreach céard a mbíonn ag teastáil uaim ar an lá. Tá, tá orainn clár a dhéanamh faoi TikTok. Is féidir linn Tá clár orainn. iomlán a dhéanamh ar na TikToks is fearr linn agus iad a.

é a thosnú arís ach ceapaim. Ba chóir duit, like, bhí siad iontach. Go raibh maith agat, go raibh maith agat. Tá like tripod nó rud éigin ag teastáil uaim cos just níl an fhoighne agam like déileáil le mo fhón a chrochadh i gceart. Tá sé craiceáilte ach yeah, ba bhreá liom é a thosnú arís cos bhí sé an-spraíúil. Ba chóir dúinn ceann na GaelGals a dhéanamh, vlogs. Sin smaoineamh. Like cuntas TikTok na GaelGals. Altan, cén sórt nodanna a bhí agat don dianghlasáil seo? So, tá cúpla smaoineamh agam do dhaoine, mar a bhí mé ag rá níos luaithe, bhí, bhuel, tá mise ag cineál, like, ag streachailt leis an cheann seo. Níl sé chomh deas céanna, tá mé ag rá le daoine gur bhraith mé gur cineál novelty a bhí ann, an, an, like, mí an Mhárta go dtí cineál mí Bealtaine seo caite, agus anois tá mé 100% braindead.

agus just deirim liom féin caithfidh mé stopadh a bheith ag smaoineamh faoi an todhchaí nuair nach bhfuil aon smacht agam air. So na haon rudaí a bhím ag smaoineamh faoi ná Ok tá an clár teilifíse seo ar siúl an tseachtain seo chugainn agus sin an méid like tá mé ag smaoineamh seachtain chun tosaigh nó má tá zoom againn nó má tá muid ag taifead sin an méid níl mé ag smaoineamh faoin samhradh nó an chuid eile don bhliain Tá mé ag díriú ar an cúpla seachtaine like atá ag teacht agus. Ceapaim sin an slí is fearr chun do shaol a chaitheamh, like chun an fhírinne a rá. An rud is fearr le déanamh. Yeah, go ginearálta. Smaoineamh eile atá agam ná b'fhéidir cúpla cineál dúshlán a thabhairt duit féin. Má tá daoine in ann, I mean.

tá sé go má is cuma tá tú ag fáil aer úr sin an rud is tábhachtaí. Is aclaíocht yeah tá sé ag fáil siúlóid the steps is strac you know yeah sin fíor sin fíor Beidh abs agat like well tá abs agat cheana féin actually tá rá agam Bhí mé ag iarraidh a bheith ag breathnú cosúil le Dua Lipa agus mé ag breathnú ar Dua Lipa an samhradh seo caite agus níor tharla sé

Uaireanta, like, is trua é, cos ní raibh mé ar Vine, so I know, like, tá a fhios agam yeah. nuair tá daoine ag déanamh tagairt do Vine, but I yeah. don't know the Vine itself. Ach tá a fhios agam gurb as Vine you know like nuair a dúirt tú sin I was like that is a vine céad faoin gcéad ach níl a fhios agam cén vine agus mé like I don't know like 14 bliain d'aois tá comhghafa le 6 soicind. Ach, yeah, braithim chomh maith go bhfuil roinnt daoine fós ag roinnt stuif atá an-úsáideach ar Instagram. Is cuimhin liom sa chéad dianghlasáil bhí gach duine ag déanamh like na sruthanna beo, bhí Joe Wicks ag déanamh an corpoideachas le páistí, like bhí gach duine. Is aoibhinn liom Joe Wicks! Níor bhreathnaigh mé air riamh but tá a fhios a'm cé hé mar. Tá sé i ngach áit. Tá a scéalta chomh greannmhar. Tá beirt pháiste aige agus tá siad just gas like mholfainn go mór breathnú air. Tá sé an-greannmhar. Aw cute. Nílim riamh tar éis aon dath aclaíochta a dhéanamh agus nílim riamh chun é a dhéanamh ach ach feicim a chuid bia deas so might

agus bhí ceann aici le fear darb ainm Eoin McGee is faoi like cúrsaí airgid agus conas like aire a thabhairt do d'airgead féin agus a bheith cliste le airgead an-leadránach má tá tú óg ag éisteacht leis seo ach don tseanbhean seo bhí sé an-spéisiúil um, agus yeah so yeah Louise Cooney Marian Keyes

conas tús a chur leis agus ansin gach lá den tseachtain sin cuireann sí rud amach ar Twitter agus Instagram ag rá seo do dhúshlán don lae inniu agus caithfidh tú like 500 focal a scríobh ar seo agus just déan é scríobh é agus tá sí chomh greannmhar oh my God an bhean sin like, tá sí just ag rá you know what I don't have a clue so like just just do it girls just do it like tá sí mar sin you know tá sí ag rá look níl an saineolas agam ach Má tá tú ag iarraidh scríobh, scríobh rud éigin, tá sí an-taitneamhach. Tá an ceart aici. Is féidir linn aon rud a dhéanamh. Má tá sí ag iarraidh é a dhéanamh déanaigí. Amen. Tá sí an-mhaith. So Marian Keyes agus Diarmuid Gavin freisin oh, tá sí ag déanamh Tá Diarmuid flipping class like.

Ní chaithfidh tú a bheith ar fáil nuair atá siadsan ag déanamh an Instagram Live, is féidir leat dul ar an leathanach agus é a aimsiú. So sin agus comhairle bheag eile, má tá aon duine really ag streachailt agus tá siad b'fhéidir just ag iarraidh kind of like beagáinín tacaíochta sa bhreis nó má tá tú really ag streachailt mholfainn glaoch a chur ar uimhir fón nó like labhairt le duine proifisiúnta ach rud a chabhraigh liomsa ná app darb ainm Woebot agus mhol cara dom é agus tá sé an-mhaith so tá sé cosúil le má chuireann tú téacs chuig ceann de na línte fón sin so seachas like glaoch a chur ar dhuine éigin le labhairt leo is app

Gaelchruit a dhéanamh an téarma seo so tá gach duine ag foghlaim faoi láthair agus I think go mbeidh sé an-spéisiúil agus an-cabhrach go mbeidh kind of gach duine ag foghlaim lena chéile agus ag freastal ar ranganna lena chéile inár ngrúpa I think go mbeidh sé sin really cute. Tá an méid sin leibhéil acu freisin so tá tú in ann dul isteach agus díriú isteach ar leibhéal atá oiriúnach duitse. agus ceapaim go bhfuil sé sin go hiontach. Céad faoin gcéad agus is féidir leat like scrúdú beag a dhéanamh ar an suíomh agus déarfaidh sé leat cén leibhéal a oireann duit muna bhfuil tú cinnte mar ceapaim go bhfuil sin an kind of an cheist is mó a bhíonn ag daoine like cén rang atá oiriúnach domsa ach rinne mise iad an samhradh seo caite agus bhí siad an-deas mar Cineál just chas mé le daoine nua? Tá siad ar fad ar líne ar ndóigh, ach bhí sé deas go raibh kind of rud éigin sa bhreis ar siúil agam seachas mo chúrsaí oibre mar just bhraith mé just obair and then faic. So má tá cineál sprioc agat le like, sprioc ar bith, just roghnaigh rud amháin agus cabhróidh sé sin leat agus go luath beidh an, like, an, an t-earrach yeah. agus an samhradh agus beidh na laethanta níos gile agus beidh sé níos éasca dul amach le aclaíocht a dhéanamh nó ar shiúlóid nó beidh tú in ann daoine a fheiceáil arís. So coinnigh an misneach lads beidh muid seo. Amen, amen girl. Agus Lucy so céard iad na nodanna atá agat do dhaoine? Ceapaim Ceann de na rudaí atá ag cabhrú liomsa ar aon nós ná mo chuid chruthaitheachais a úsáid le linn na dianghlasála seo. Mar shampla, táim ag déanamh mo chuid smidiú arís agus má tá aithne agaibh ormsa tá's agaibh gur aoibhinn liom smidiú a dhéanamh, is breá liom dathanna geala a úsáid agus rudaí glam agus spraíúil agus neart glitter a úsáid, you know. Bím i mo primeáil.

Mo palettes smididh agus tá aghaidh Lucy sa scáthán and I just love it. Is breá liom é sin á oh, palettes Kylie, Kylie nua é sin oh my god Urban yeah. Bible gafa. Is aoibhinn liom go n-aithníonn tú an palette ón like, green graph beag sin le. Oh.

Tuigim nach dtaitníonn tarraingt nó smidiú nó aon rud mar sin do gach éinne ach ceapaim go bhfuil rud éigin cruthaitheach ann do gach éinne, fiú más maith leat a bheith amuigh sa ghairdín b'fhéidir le plandaí nó ag cniotáil, rud éigin mar sin. Ceapaim go bhfuil sé just deas gan a bheith ar like an ríomhaire nó d'fhón nó rud éigin mar sin a dhéanamh agus ceapaim go bhfuil sé tábhachtach ach go háirithe just na súile agus agus intinn. Tá's agam féin le déanaí, tá mo shúile tar éis fáil chomh lofa agus pianmhar ón teicneolaíocht so fuair mé spéaclaí lionsa gorma. Go hálainn. Á, go raibh maith agat! Agus yeah, tá siad ag cabhair go mór liom. mholfainn go mór rud éigin a dhéanamh gan a bheith, like, baint úsáid as an teicneolaíocht. Ceapaim go bhfuil sin iontach tábhachtach faoi láthair ach go háirithe. Agus. Ach yeah, seachas sin, mar a dúirt mé níos luath, is aoibhinn liom Duolingo, táim fós scanraithe ón ulchabhán ach scéal eile é sin, agus ag breathnú ar chláir teilifíse, léigh, chríochnaigh mé an sraith Harry Potter le déanaí, na leabhair ar fad, thosaigh mé bhuel, léigh mé iad agus mé i mo dhéagóir ach thosaigh mé á léamh le déanaí iad i mí Dheireadh Fómhair, sílim, agus chríochnaigh mé i mí Eanáir iad agus tá siad dochreidte, like. Níl aon rud níos fearr, like. Freisin, tá leabhar eile á léamh agam faoi láthair, Children of Vengeance agus Virtue, sílim, is an dara leabhar i sraith The Children of Blood and Bone, sé dochreidte mholfainn go mór iad a léamh. Tá sé ar fad faoi dhraíocht difriúla agus um, like, Ooh. so yeah, sin mo phlean. Táim chun neart léitheoireachta, neart Duolingo agus neart siúlóid a dhéanamh agus sin é agus táim ag buzáil faoi. So, gach seachtain déanaimid Shout Out na Seachtaine Agus tá muid ag tabhairt shout out an tseachtain seo do Gaelchultúr. Tá roinnt mhaith de na GaelGals ag déanamh na ranganna Gaelchultúr i gceann cúpla seachtaine agus tá muid ag tnúth go mór le iad a thosnú. Mar a luamar cheana féin, is ranganna iontach iad agus mholfainn go hard na spéire iad a dhéanamh freisin. So, le Shoutout na Seachtaine a fheiceáil agus neart rudaí eile, is féidir libh muid a leanúint ar na meáin shóisialta éagsúla, ar Instagram, tá muid ar fáil ar Gael underscore Gals agus ar Twitter mar an gcéanna. Ar Facebook, is féidir leat muid a fháil ar Gael Gals agus má tá tú riamh ag iarraidh ríomhphost a sheoladh chugainn, is féidir leat sin a chur chuig nagaelgals at gmail.com.